Igbo na-asị na ọsọ chụba nwata, ọ gbaga ikwu nne ya. Ndị Igbo ejighị nne egwu egwu nke mere na ikwu nne bụ ebe mgbaba nwaafọ Igbo ọbụla n'oge nsogbu. Ụfọdụ na-akpọkwanụ ya imere nne ya bụ na mpaghara steeti Imo. Ikwu nne bụ ebe nne mmadụ si wee bịa maọbụ obi nne onye siri wee pụta. Ikwu nne bụ obi nke abụọ nwata na-enwe. Nke mbụ bụ gịnị? Obi nna ya. Nkwenye ndị Igbo bụ na ụfọdụ nwata na-esi n'ikwu nne ha alọ ụwa nke mere na ihe na-adabara ụfọdụ na ndị ikwu nne ha karịa ndị ikwu nna ha. N'ala Igbo, nwata bụ nwadiala n'ikwu nne ya. Ndị ikwu nne ya ndị nwoke bụ nna ochie ebe ụmụ nwaanyị bụ nne ochie. Ngwa ugbu a, ka m gụsịalụ gị ụzọ ikwu nne si abara ndị Igbo uru. Nke mbụ bụ ịgba ọsọ ndụ. A na-emegbu nwata n'ezinụlọ, ikekwe ọ bụrụ na nne na nna ya anwụọla maọbụ maka na ọ bụ naanị otu nwa. Ebe ọ ga-agbaga ọsọ ndụ ya bụ n'ikwu nne ya. Nke abụọ bụ ọsọ ọchụ. Nwanne igbu nwanne ya bụ ezigbote nsọ ala n'ala Igbo maka n'oge gboo, mmadụ gbuo mmadụ n'amaghị ama, onye ahụ ga-agbarịrị ọsọ ọchụ. Ọtụtụ mgbe, naanị ebe e nwere ike ịnabata ụdị onye a bụ naanị n'ikwu nne ya. N'otu aka ahụkwa, onye mara ụma wee gbuo mmadụ ibe ya, e wee chụpụ ya n'obodo, onye ahụ na-agbagakarị ikwu nne ya maka na ndị ikwu nne anaghị achụpụ nwa nwanne ha ma ọ dị njọ ma ọ dị mma nke atọ bụ iketa ala osisi dị mkpa nakwa akụnụba ndị ọzọ n'ala Igbo naanị n'ikwu nne mmadụ ka mmadụ nwere ike iketa ala na-abụghị n'ezinụlọ nna ya a bịa na Abịrịba na Ọhafịa na steeti Abịa ụmụaka na-eketa ala n'ezinụlọ nne ha si wee pụta N'omenala, ụmụ nwaanyị anaghị eketa ala. Mana n'Abịrịba, ebe omenala ikwu nne ha dị, ụmụ nwaanyị nwere ike iketa ala n'ikwu nne ha. Nke anọ ma bụrụ nke ikpeazụ bụ inye ndụmọdụ. A bịa n'uru ọzọ ikwu nne na-abara mmadụ bụ na ikwu nne na-agbaziri mmadụ na-efu efu maọbụ nwata na-akpa agwa ọjọọ. Oge ụfọdụ, a na-eziga nwata nwere isi ike n'ikwu nne ya ka ha zụọ ya. Ọtụtụ mgbe kwa, a na-eziga nwata chọrọ ịghọ ala nwata na-asa ụsa nwata na-eme isi ike nwata na-akparị ndị okenye nwata na-anyụ mamịrị n'ụlọ ọ bụrụ na nne ya begaala ndị ikwu nne ya akwa gbasara nwata ahụ ụmụ ọkpụ ga-abara ya mba ndị okenye ga-enyekwanụ ya ndụmọdụ mana ọ bụrụ na o kweghị anụ ndụmọdụ a gọọrọ ya ọfọ ọ bụrụkwanụ na ọ nụghị e dunye ya n'aka ụmụ okorobịa ị mazinụ ihe a ga-eme ya mana e mechaa ya ihe ndị a o wee bidokwa na-eme ihe ndị ọ na-eme nne ya ga-echetara ya ụfụ ọ tara n'isi ya o chetakwara ya ihe ndị ọ gabigara n'aka ụmụ okorobịa ndị ikwu nne ya mgbe ahụ o chebata echiche ime ọ kwa i si na nke a wee mụta ihe mm? Ada Igbo ekelee gị ka e mesịa